asalaamaaleykum aw denkɛ n'aw balimakɛ de don toujours mali kura chaîne ka foli ni tanuni ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn ka bɔ bi video kunkurunin de don juste k'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ ko n kun tununnen don tile fila in na kɔmi n y'a f'i ye n ka video tɛmɛnen na bon n bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔnin bon n taara o de sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dɔɔnin donc n ma se ka na ka video kɛ N kun bolo o kɔnɔna na yɛrɛ n bɛna se ka video kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n kun occupélenba don en même temps bon sɛgɛn kɛra dɔɔni quoi mais an bɔlen don bi tuguni donc an bɛna pour ka aw prévenir k'an bɛna cours daminɛ an bɛna videow daminɛ tuguni video bɛna daminɛ chaîne kan bon an tɛna daminɛ sisan sisan sisan tout de suite semaine pour comme weekend nata la k'a fɔ ko an bɛna cours ninnu daminɛ directement an bɛna min kɛ n bɛna video fɔlɔ de kɛ actualité kan actualité kan min tɛmɛna euh, nin tile fila nin na i n'a fɔ constitution pro avant euh, constitution kura in avant projet a n'a article 31 donc an bɛna kuma o kan komi mɔgɔ caman kumana o kan kuma caman fɔra o kan donc komi an bɛɛ ye maliyɛn ye donc an fana bɛna essayer ka an fɛla fɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ n kun bɛ fɛ ka kunnafoli dɔw d'aw ma bon hakilina dɔ kun bɛ n na n kun bɛ fɛ ka chaîne in tɔgɔ falen bi chaîne in tɔgɔ ko mali kura bon n ye hakili jagabɔ bon n'i y'a jateminɛ mali kura ne kelen ka chaîne tɛ se k'a yɛrɛ revendiquer k'ale ye mali kura ye quoi donc n y'a lajɛ n ko n bɛna chaîne in tɔgɔ falen kɔmi an bɛ informatique de kalan nin chaîne kan n bɛ fɛ ka a wele ko teliba lɔni ka chaîne in wele teliba lɔni parce que ordinateur bɛ wele an ka kan na bamanankan na a bɛ wele ko teliba donc n bɛ fɛ ka o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ teliba lɔni donc teliba ka dɔnni quoi donc n'a y'a sɔrɔ n'aw bɛ n'o bɛ bɛn aw ma aw hakilina ye min ye aw bɛ se k'o fɔ commentaire kɔnɔna na comme ça an bɛ hakili falen falen kɛ o la n'a sɔrɔ a ka ɲi k'o kɛ ou bien n'a man ɲi k'o kɛ en plus n'i y'a jateminɛ donc o tɔgɔ min bɛ komi a ka fisa dɔɔni parce que a bɛɛ ye bamanankan ye siɲɛ kelen comme ça an bɛ lafiya a ko la. donc n kun y'a fɔ aw ye cogo min n ka prochaine video n bɛna kuma eh, constitution avant projet kan bon o tɛmɛnen kɔfɛ video nataw la cours nataw la n bɛna a kɛ cogo min a tɛna kɛ comme kɔrɔlen na semaine o semaine n bɛ video kelen bɔ donc n bɛna a kɛ cogo min sen in na ni n bɛna kuma chapitre min kan n b'o video bɛɛ kɛ kɛ kɛ kɛ kɛ ka ban n'olu banna n b'o bɛɛ bakuruba ta k'u u bila euh, euh, playlist kan dɔrɔn k'u publier siɲɛ kelen ou bien k'u programmer u bɛ publier u bɛ publier u ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se k'aw fɛla fɔ o fɛnɛ na commentaire kɔnɔna na n'a ka d'aw ye ka kɛ semaine o semaine kelen ou bien n'a ka d'aw ye ka a caman bila euh, a caman bila bakuruba kelen kelen de la donc o de kun do o de kunnafoli kun b'an bolo bi k'a ɲɛfɔ aw ye toujours k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ ko aw ka video ninnu aw ka cari kosɛbɛ aw ka commenter aw ka a liker wa k'a fɔ k'aw k'an bɛn don nata la n'Ala sɔnn'a ma wasalamu